sé seo á eagrú ag Teacht Aniar, eagraíocht dheonach atá ag feidhmniú le roinnt blianta anuas agus ceapaim gur seo an dara seimineár, más féidir a rá, déag atá dhá eagrú againn. Beidh. Beidh na seisiúin seo dhá thaifead againn agus rinneamar anuraidh é agus chuireamar suas ar shuíomh Theacht Aniar iad. Ach ní bheidh ach na cainteoirí ann, ach mar sin féin má tá daoine anseo agus ní teastaíonn uathu go bhfeicfí a gcuid aghaidheanna, tuigeann sibh go maith gur féidir libh an scáileán a mhúchadh. An seisiún seo, tá Sorcha ag goil ag labhairt ar feadh 20, 25 nóiméad. Ansin, tiocfaidh Máirtín isteach leis an teicneolaíocht agus táimid ag dul ag briseadh an chuid eile suas. Beidh grúpaí oibre againn, triúr nó ceathrar, a bheas ag labhairt faoi ábhar agus cuirfidh Máirtín an t-ábhar suas ar an scáileán agus beidh sibh in ann tuairisciú ar ais. Ní bheidh rapporteur ann ach beidh gach duine in ann scríobh isteach agus a gcuid tuairimí a nochtadh, nó a gcuid pointí a dhéanamh nó pé rud, agus rachaidh sé sin suas ar an scáileán. Ní bheidh a fhios ag éinne cé a scríobh na tuairimí sin, beidh sé anaithnid. Ina dhiaidh sin beidh beidh plé oscailte ar feadh tuairim is deich nóiméad agus iarrfaidh mé ar dhaoine gan labhairt níos mó ná nóiméad amháin. A bheith an-bheacht. agus ansin tógfaidh sé sinn suas go dtí timpeall 5 chun 8 agus iarrfaidh mé ansin ar Shorcha cúpla focal eile a rá agus b'fhéidir ceisteanna nó pointí a ardaíodh gur mhaith léi tagairt a dhéanamh dóibh. Agus agus sin é. Seo an chéad cheann. Beidh ceann againn, mar is eol dhíbh, gach seachtain i rith an chéad sé seachtain atá romhainn. An sprioc atá leis seo ná go mbeidh muid ag teacht le chéile ag an Oireachtas agus déanfar achoimre ar na tuairimí a nochtaíodh ag na seisiúin éagsúla agus déanfaimid iarracht ansin féachaint an féidir linn aontú ar cúig nó sé pointe tábhachtacha a bhaineanns le todhchaí na Gaeltachta. agus go bhféadfaí, b'fhéidir, grúpa a chur le chéile a bheadh sásta brú a chur ar na polaiteoirí go gcuirfidís na moltaí sin isteach ina gcuid fógraí agus a gcuid polasaithe le haghaidh an toghcháin. Mar beidh toghchán againn i gceann dhá bhliain ar a mhéid, seans go mbeidh ceann roimhe sin. Seo é an t-am anois le bheith le bheith eagraithe le gabháil i ngleic leis na polaiteoirí. Mar sin, iarrfaidh mé anois ar Shorcha labhairt. Tá Sorcha mar cheannasaí, mar a dúirt mé, ar Thuismitheoirí na Gaeltachta. Tá sárobair ar siúl ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus ag Sorcha féin ag ag tacú le tuismitheoirí atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa nGaeltacht. Agus just anois, a Shorcha, tá an t-urlár agat nó tá an scáileán agat. Go raibh maith agat Breandán agus go raibh maith agat as as an gcuireadh agus ag teacht aniar as an gcuireadh a bheith anseo tráthnóna. Tá powerpoint anseo agam is fuath le daoine iad seo agus roinnt eile is maith leo iad ach tá sé go deas de réir mar a tháimse ag caint gur féidir libh sibh féachaint ar rud éigin seachas ormsa. agus déanann sé cur síos ar an méid atá ar siúl agam nó atá mé ag iarraidh a dhéanamh chomh maith. Ná uaireanta bíonn deacracht agamsa leis seo, an ndéarfaidh sibh liom 'bhfuil sé sin ag bogadh daoibhse? Tá, ok, táimid alright mar sin. So, Tuismitheoirí na Gaeltachta agus an chaint a dhéanfaidh mé anocht, an, is dócha, an méid, bhí mé féachaint ar teideal an na cainteanna so anocht ag tógaint leanaí le Gaelainn sa Ghaeltacht sa lá atá inniu ann agus is dócha go bhfuil muid mise idir dhá thrá, tá mé mar thuismitheoir mé féin, ag tógaint mo chlann sa Ghaeltacht agus pósta le fear ó Chonamara agus muid anso ar an gCeathrú Rua, ach tá mé ag obair san earnáil chomh maith. Mar sin, is mó, is dócha, fén earnáil a bheidh mé ag caint agus fén tacaíocht athá ar fáil agus athá ar fáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta níos mó ná mo thaithí pearsanta, cé go bhfuil taithí pearsanta agam ar an méid ar a mbeidh mé ag caint, má thuigeann sibh é sin. Ní bhím, ní maith liom bheith ag caint i ngeall ar mo chuid páistí féin an-chuid den am tá a gcuid. féiniúlachtaí féin acusan, tá a gcuid pearsantachtaí féin acusan agus níor cheart go mbeadh ualach orthu agus an méid a bhíonn Mamaí ag rá agus ag déanamh á ídiú orthu mar bíonn sé sin i gceist agus níl mé ag iarraidh go mbeadh sé sin ródhona. Ehm, so, an méid a dhéarfaidh mé anocht, déanfaidh mé cur síos ar chúlra agus ar eolas agus ar struchtúr oibre agus ar pholasaí teangan ehm, Tuismitheoirí na Gaeltachta. Ní dhéanfaidh mé mórán cainte fé sin mar sin rud b'fhéidir gur go bhfuil taithí agaibh nó go bhfuil cur amach agaibh air agus dhéan mé roinnt cainte fé sin ag, ag caint bhí ar siúl ag Teacht Aniar cheana. Agus ansin raghaidh mé ar aghaidh go dtí na teaghlaigh le Gaelainn sa Ghaeltacht, cá bhfuil siad agus céad leis a tháimid ag déileáil. Ansin labhróidh mé roinnt fés na deacrachtaí athá againn agus ansin fés na héilimh nó na moltaí a bheadh againn chomh maith. So cúlra Thuismitheoirí na Gaeltachta bunaíodh an eagraíocht sa bhliain 2011 agus ní hé gur bunaíodh an eagraíocht, sé an chaoi gur tháinomar le chéile go nádúrtha agus bhí baint agamsa le bunú nó le tús Thuismitheoirí na Gaeltachta agus is dócha an fhís a bhí againn ansin ní hí an fhís nó ní hé an áit ina bhfuilimid anois agus d'éirigh an-mhaith linn agus tháinig fás agus forbairt agus an-éileamh orainn an-luath. Fuaireamar maoiniú ó Roinn na Gaeltachta in 2014, tháinig an-fhás agus an-fhorbairt ar an eagraíocht ó shin agus táimid ag feidhmiú go náisiúnta anois sa Ghaeltacht ar ndóigh ó 2018. T na G, mar thugaimid orainn féin, Tuismitheoirí na Gaeltachta inniu, tá seisear fostaithe againn fé láthair, tá mise mar Cheannasaí is ansan tá riarthóir oifige againn agus tá ceathrar oifigeach forbartha, duine i nDún na nGall, duine thíos i gCúige Mumhan agus beirt i gConnacht Laighean. Tá timpeall ar 2,100 teaghlach ar bhunachar Thuismitheoirí na Gaeltachta agus bímid ag obair leis na hOifigigh Pleanála Teangan sna 26 Limistéar Phleanála Teangan ar fud na tíre. Cén fáth nó cén chúis ar cuireadh tús le Tuismitheoirí na Gaeltachta chéad lá? Bhuel, tá sé seo ráite againn go minic cheana, is dócha, le béim a chur ar thacaíocht an gcainteora dúchais, le tionchar, nó le iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar nósmhaireachtaí teangan an aosa óig, le muinín a chothú iontu sna páistí iontu féin go pearsanta, iontu féin mar chainteoirí dúchais, agus sa teanga go ginearálta chomh maith. agus ansin le gréasán de thuismitheoirí a chruthú agus a chothú agus le tearmann teangan a chur ar fáil do theaghlaigh. Ná beadh aon bhrú orthu ó aon teanga eile. Anois, tá córas feidhme oibre curtha ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus tá sé seo forbartha againn trí is tríd na blianta. Agus is iad na trí réimse sin ná an baile, agus an méid a tharlaíonn sa mbaile, ansin dul amach sa phobal agus an-chuid den am is pobal an pháiste atá i gceist agus ní an gnáthphobal abair nó pobal an tuismitheora agus ansin na seirbhísí stáit, seirbhísí sláinte is mar sin agus cúrsaí oideachais san áireamh ansin. Agus de réir um, mar uh, bhímid ag obair is dócha nó na bhímid mar thuismitheoirí dul tríd um, saol an pháiste, nuair a bhíonn an páiste sa mbaile agat suas go dtí dhá bhliain b'fhéidir nó trí bliana, Bíonn smacht agat ar chúrsaí teangan agus ní húsáidim smacht ná cumhacht anois, úsáidim go dearfach é agus i leith bainistiú teangan is mar sin. Agus tá smacht beagnach iomlán agat ar an bpáiste sa mbaile agus cén teanga a labhrann tú leo agus a n-airíonn siad is mar sin. Nuair a théann tú amach sa phobal Laghdaíonn an smacht nó an chumhacht sin nó laghdaíonn an ról atá ag an tuismitheoir sa bhainistiú teangan agus ní bhíonn an oiread smacht agat ar rudaí mar sin. Agus ar ndóigh, nuair a théann tú isteach ansin, go dtí seirbhísí stáit, cúrsaí oideachais agus go háirithe cúrsaí sláinte, baintear an smacht go hiomlán díot ó thaobh cúrsaí teangan de, caithfidh tú glacadh leis an méid atá romhat nó ní bheidh aon seirbhís ar fáil do do pháiste. Samplaí den méid a bhíonn ar bun againn sa mbaile, tá sé seo tosnaithe againn le cúpla mí, Babaí ar an mbealach, is ceardlanna, sraith ceardlanna réamhbhreithe, ceardlanna aon uaire réamhbhreithe atá ann. Tá sé dírithe ar lánúin atá ag súil le páiste agus bíonn rudaí álainn ar siúl, bíonn ceardlanna le mná glúine, le teiripeoirí suathaireachta agus rudaí álainne mar sin. Bíonn lón agus bíonn deis cainte ag gach éinne le chéile agus tugtar amach ciseán álainn ansin, is chíonn tú na hearraí ansin, nó chíonn sibh na hearraí ansin a thugtar amach sa chiseán. Agus tá an branda beag seo forbartha againn ag díriú ar an bpáiste agus le tús a chur leis an bhféiniúlacht agus is rud an-tábhachtach dúinne an féiniúlacht Ghaeltachta, go mbeadh féiniúlacht Gaeltachta ag páistí agus ag teaghlaigh agus sé an chéad chéim sa bhféiniúlacht ná gur duine thú agus nuair a thagann an páiste ar an saol sin é an saghas an tús, mise mé féin agus you know is léiriú é gur duine beag é an páiste seo agus gur sin sin tús an turais. Táimid ag forbairt modúil nó saghas fo-cheardlann laistigh de na ceardlanna sin um ag díriú ar rogha teangan. Is ní ag díriú ar an rogha teanga féin ach ag díriú is dócha ar um, a chur in iúl um, dos na tuismitheoirí so go bhfuil rogha teanga le déanamh agus más rud é go bhfuil an deis acu an rogha sin a dhéanamh nó an cinneadh sin a dhéanamh, is cuma cén cinneadh é féin ach ar a laghad má bhíonn an deis acu an cinneadh sin a dhéanamh, is cuid an-mhór agus is tús agus is buntáiste an-mhór é sin dóibh. Agus níl aon duine in ann an cinneadh sin a dhéanamh ach iad féin agus is cuma cad é an cinneadh ach go mbeadh an machnamh agus agus cuimhneamh déanta air. Sa phobal ansin, Tá sé seo ag díriú ar pháistí b'fhéidir ó 0 go dtí 4 arís. Tús leis an sóisialú, is dócha, is tús leis an sóisialú dos na páistí eatarthu féin agus dos na tuismitheoirí chomh maith. Agus tá sé seo, mar a deirim, bunaithe ar phobal an pháiste. Tá trí shampla ansin de sheirbhísí agus d'imeachtaí a bhíonn ar bun againn. An chéad cheann ansin, tosnú ag ithe, agus aon duine go raibh aon pháiste acu, is saghas rud nua é seo, ní raibh, bhuel bhí sé, bhí sé ann nuair a bhí mo pháistí féin ann ach níor bhac mé leis. Baby led weaning, arís tá sé, tá sé dírithe ar an bpáiste agus an páiste a chuireanns tús le bheith ag ithe iad féin seachas spúnóg brúite siar ina mbéal. Agus ansin tá suathaireacht do leanaí, agus arís is rud nádúrtha é seo agus tá sé ag obair ar an gcaidreamh sin idir an tuismitheoir agus an leanbh agus creidimid i dTuismitheoirí na Gaeltachta má fhorbraíonn tú agus má dhaingníonn tú an caidreamh an-speisialta sin atá idir tuismitheoir agus leanbh, má dhéanann tú forbairt air sin tré mheán na Gaelainne agus i dtimpeallacht Gaelainne go dtreiseoidh sé sin an saghas muinín a fhás sa tuismitheoir agus go leanfaidh siad ar aghaidh ag tógaint a gclann le Gaelainn agus go dtabharfaidh sé muinín dóibh. Agus an tríú ceann ann, Bugaí Beoga, dul amach leis na buggies agus roinnt aclaíochta a dhéanamh i ndiaidh don pháiste teacht ar an saol. Ansan an chuid is dócha ná fuil chomh deas leis na rudaí deasa eile seo agus sin iad. na seirbhísí Stáit agus ag iarraidh a bheith ag abhcóidíocht ar son tuismitheoirí. Sa chóras oideachais, sa chóras sláinte, thuas sa Dáil, áiteanna eile mar sin, taighde a dhéanamh, aighneachtaí a chur isteach is mar sin agus sin é an chuid is dócha den obair ná fuil go deas mar is minic bíonn aighneas tarraingthe agat ort féin agus tú ag troid le daoine is mar sin. But tá polasaí teangan againn chomh maith agus Creidimid go láidir anseo agus creidimid go láidir sa tearmann teanga. Ní féidir é sin a chur ar bun mura gcuireann tú céimeanna áirithe in áit. So tá imeachtaí uile na heagraíochta i nGaelainn amháin agus cuirimid romhainn i gcónaí an tearmann teanga seo a chur ar fáil do theaghlaigh. Agus tógaimid cúpla céim ann len é seo a chinntiú. An chéad chéim a bhíonn againn ná bíonn gach aon fhógra agus gach aon rud a dheisímid ó thaobh imeachtaí is mar sin. Bíonn sé i nGaelainn amháin. Tá sé le tuiscint ansin ón bhfógra cén saghas ócáid a bheidh ann agus ní bheidh na ceisteanna seo agus ní bheidh aon saghas míthuiscintí ann. Agus tá an polasaí teanga le feiscint ar an bpóstaer chomh maith. Bun gach aon phóstaer deirtear 'Sí an Ghaelainn teanga na hócáide nó 'Sí an Ghaeilge teanga na hócáide. Agus arís, mura dtuigtear gur ócáid Gaeilge é ón bpóstaer féin, bhuel, nuair a léann tú ansin ag bun an phóstaeir, you know, tuigfidh tú go bhfuil cúrsaí teangan agus faigheann sé sin réidh le haon mhíthuiscint mar bíonn ócáidí difriúil agus polasaithe teanga difriúil nó easpa polasaí teanga difriúil agus díríonn sé seo air agus tuigeann daoine cad atá i gceist. Nuair a chláraíonn agus caitheann daoine, caitheann tuismitheoirí clárú do sna himeachtaí agus nuair a chláraíonn na tuismitheoirí do sna himeachtaí ansin, iarrtar orthu glacadh le polasaí teanga. Anois, ó yeah, gabh mo leithscéal, bhí mé ag rá, 'sé an polasaí teanga feicfidh sibh é sin i gceann second. Sin sampla de sna póstaeirí atá againn, siad ar fad i nGaelainn, sin ceann i Múscraí, ceann i gCarna tá mé ag ceapadh agus ceann thuas i nGaoth Dobhair. Agus thíos ag bun gach aon phóstaer ansin, níl aon chostas agus ní bhíonn aon chostas ar fhormhór na rudaí atá againn ach 'sí an Ghaelainn teanga na hócáide, nó 'sí an Ghaeilge teanga na hócáide, is minic é sin scríte. Seo hé an polasaí teangan atá againn. agus arís tá sé seo dírithe ar ar an bpáiste agus ar an riachtanais an pháiste agus an freastal is fearr atáimid in ann a dhéanamh don pháiste. Tá sé mar aidhm ag TnaG go mbeadh an Ghaelainn ina teanga labhartha ages na páistí ina measc féin. Spreagann suíomh iomlán Gaelainn páistí leis an teanga a húsáid ar bhealach dearfach agus nádúrtha. Ní féidir linne seo a dhéanamh gan cúnamh is tacaíocht ó na tuismitheoirí. Ar son na bpáistí uile agus daoine óga a bhíonn páirteach in ócáidí, iarraimid ar thuismitheoirí Gaeilge amháin a labhairt, meabhrú dos na páistí más gá, mar bíonn páistí ag freastal ar ócáidí agus imeachtaí difriúla agus bíonn. teangaí, teangacha difriúla in úsáid agus ní bhíonn siad soiléir uaireanta agus níl aon locht ar an bpáiste mura dtuigfidh siad an méid sin agus tá a mbealaí féin ag chaon tuismitheoir an páiste a chur thar n-ais ar an gcúrsa ceart so fágaimid fé na tuismitheoirí é. Agus ansin ar ndóigh meabhrú do dhaoine a dhéanann cúram dos na páistí más rud é go bhfuil siad ag fágaint páistí ag ionaid mar sin go mbíonn Gaeilge acu is arís Bíonn rudaí difriúla i bhfeidhm in áiteanna difriúla agus, ar ndóigh, tá foireann Thuismitheoirí na Gaeltachta ar fáil le haon chúnamh agus tacaíocht a thabhairt leis sin. Ar aghaidh linn ansin go dtí na tuismitheoirí iad féin nó na teaghlaigh iad féin atá ag tógaint páistí le Gaeilge agus sula raghaidh go dtí an méid sin, déarfaidh mé Eh, go pearsanta, agus creidim é seo, tá mé fíorbhródúil as an méid atá á bhaint amach ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Tá foireann den scoth againn agus tá roinnt acu anseo anocht. Ehm, tá éachtaí á mbaint amach againn, níl aon cheist fé sin. Ach dáiríre, an méid atá muid ag déanamh, níl ann ach sop in áit na scuaibe. Níl ionainn in Tuismitheoirí na Gaeltachta ach céatadán fíorbheag den méid a theastaíonn le tacaíocht cheart a thabhairt do theaghlaigh atá ag tógaint a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht agus tá sé an-thábhachtach an méid sin a rá ag an staid seo. Cé hiad na teaghlaigh atá sa Ghaeltacht mar sin? Bhuel níl fhios againne, níl fhios ag na húdaráis, ag an stát, níl fhios ag na heagraíochtaí Gaeilge, níl fhios ag éinne cé mhéad teaghlach atá ag tógaint a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht. Níl aon cheist fé seo sa daonáireamh. Déanadh athbhreithniú ar an daonáireamh sna blianta 2017 agus 2018 agus níor cuireadh isteach an cheist agus ní thuigim cén fáth. Agus ní dhéanfar aon athbhreithniú eile a deirtear linn go ceann tamaill agus sin deis caillte dúinne le fáilt amach agus leis an eolas an-luachmhar seo agus riachtanach a fháilt. Ach fuaireamarna dream anuraidh ó Choláiste Mhuire gan Smál le taighde a dhéanamh dhúinn ar an gceist seo agus leis an eolas is fearr agus is féidir is dócha a bhaint as an daonáireamh agus mar a fheiceann sibh Tá scéal ann féin anseo ins an, ins na figiúirí. Fuaireadh amach de réir na slatanna tomhais a bhí á húsáid acu gur 2,889 teaghlach atá ag tógaint a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht agus is ionann an méid sin agus 23% de líon iomlán na dteaghlach os cionn 12,000 atá ina gcónaí sa Ghaeltacht oifigiúil. Ach níos spéisiúla ná sin. Chuamar tríd céatadán na bpáistí ó aois trí bliana go dtí hocht mbliana déag a labhrann Gaelainn go laethúil agus ní raibh ansan ach 16%, nó 4,000 páiste, den líon iomlán 25,207 páiste. Tá scéal ann fhéin mar sin ins na figiúirí seo. Agus nuair a tháinig na figiúirí seo amach bhí daoine ag rá bhuel tá sé níos airde na áiteanna eile agus tá sé níos airde anseo agus ansiúd agus thá agus bhí na figiúirí sin agus tá na figiúirí sin briste síos de réir LPT ins an taighde. Agus chuaigh mé ag póirseáil inniu agus mé agus mé ag tarraingt amach pictiúirí nó na figiúirí tá scéal thar a bheith spéisiúil sna figiúirí seo atá mé féin ag déanamh amach. agus sula dtéim chuige sin, b'fhéidir, ní mór a mhíniú cén cur chuige a bhí sna ag na taighdeoirí seo. Úsáideann an Príomhoifig Staidrimh iad féin. Úsáideann siad ceann an teaghlaigh nó an duine a líonann isteach an fhoirm daonáirimh. Úsáideann siad an duine sin i gcónaí sna figiúirí acu féin agus a chur chuige acu féin mar fhigiúirí teaghlaigh. So d'úsáid an dream seo an duine a líonann isteach an fhoirm mar an sampla don teaghlach. Now, tá buntáistí is míbhuntáistí ag baint leis sin ach tiocfaimid chuige sin i gceann soicind. An buntáiste is mó a bhaineann leis sin ná go mbeadh na páistí fé bhun trí bliana san áireamh in úsáid an modh seo mar ní thógtar aon data ó pháistí fé bhun trí bliana. An míbhuntáiste is mó, is dócha, ná gurb é an tuismitheoir an teaghlach agus ní hé nó ní gá gurb in é an pictiúr iomlán den teaghlach, ach bhí sé chomh sásúil agus ab fhéidir. Cuireadh na figiúirí ar fad ar fáil de réir LPT, tá siad ansin, agus do dhaoine, na daoine seo a bhí ag rá go raibh níos mó agus níos lú ná an 23% sin, bhuel tá sé sin le feiscint anseo chomh maith. Ach tá rud thar a bheith spéisiúil ansan. Tá na figiúirí roinnte anseo agam i dtrí cholún. an chéad cholún ansin, baineann siad le céatadán na gcainteoirí laethúla i ngach aon LPT. Sin é an meán, is dócha. Anois, i ngach aon chás acu seo, is cainteoirí lasmuigh nó lasmuigh is laistigh den gcóras oideachais atá i gceist, ní na cainteoirí a dúirt go raibh siad ag caint Gaeilge go laethúil laistigh den gcóras oideachais amháin, níl siad sin curtha san áireamh. So, is daoine iad seo atá ag labhairt Gaeilge sa phobal. So, sa chéad alt ansin nó sa chéad cholún ansin, cíonn tú Toraigh amach chun cinn ar fad ar fad, Ceantar na nOileán, an Cheathrú Rua síos ar fad go dtí ceantracha cosúil le Oirthear Chathair na Gaillimhe. An-spéisiúil, sa tarna colún, seo iad céatadán na dteaghlaigh nó na dteaghlach a dúirt gur cainteoirí laethúla Gaeilge iad. agus in aon chás, beagnach gach aon chás, tá líon na dteaghlach, agus cuimhnigh anois go bhfuil sé seo bunaithe ar duine des na tuismitheoirí a líon isteach an fhoirm, tá líon na dteaghlach atá a labhairt Gaelainne go laethúil níos aoirde ná an meán sa phobal athá a labhairt Gaelainne go laethúil ins na LPTanna ar fad, beagnach. Déarfá go deas é seo go dtí go dtéimid go dtí an chéad cholún eile. Sa tríú cholún, seo céatadán iomlán na bpáistí a labhrann Gaelainn go laethúil. Anois, cá labharfadh páistí Gaelainn go laethúil ach amháin sa mbaile? Agus féach an difríocht. Níos lú agus i bhfad níos lú ná an meán agus níos lú agus i bhfad níos lú ná céatadán na dteaghlach i gcónaí. Mar sin, b'fhéidir go bhfuil an fíorphictiúr againn sa tríú cholún ansin. Pictiúr eile nó léamh eile gur féidir a bhaint as seo, agus caithfidh mé a bheith an-chúramach fé seo mar ní haon staitisticeoir mé féin, ach léamh an-simplí gur féidir a dh'fháilt fé seo ná go bhfuil tuismitheoirí agus teaghlaigh ann a labhairt Gaelainn ar bhonn laethúil ach níl siad á labhairt lena gcuid páistí. Mar sin, tugann sé sin ar aghaidh mé, is dócha, go dtí an chéad an chéad phíosa eile de mo chuid cainte agus sin iad na driseacha cosáin, ní dris amháin ach cúpla dris againn, agus sin é an béim i gcónaí ar an bhfoghlaimeoir. Tá sé léirithe agus tá cás déanta agam ansin go bhfuil daoine le Gaelainn ann ach níl siad á labhairt. Cén fáth go bhfuilmid ag díriú ar na foghlaimeoirí? Má tá na daoine seo le Gaelainn ann gur féidir iad sin a chothú ar a thá siad agus go mbeadh siad beagnach i bhfad níos éasca dul i bhfeidhm orthu sin. Ar ndóigh, tá sé tábhachtach go mbeadh foghlaimeoirí ann agus go mbeimist ag cur deiseanna foghlama ar fáil agus tá sé sin go hiontach ach tá easpa béime ar na gnáthchainteoirí laethúla sa Ghaeltacht, teaghlaigh san áireamh agus go mórmhór teaghlaigh agus ní tchím-se é seo ag athrú. An tarna ceann atá scrite síos ansin agam ná an córas féinig, na deacrachtaí leis an gcóras nó an struchtúr teanga sa phobal sa Ghaeltacht. Tá deacrachtaí mór leis an gcóras. Ar an gcéad dul síos, níl aon chóras comhtháite ann agus feictear dhomsa ná fuil aon treoir ná aon treo agus táimid ar fad ar ár gconlán féin. Tá an struchtúr maoinithe ag cur bac ar an gcomhoibriú seo, dar liom féin. Tá gach aon dream a faire ar a gcuid paiste féin agus, ar ndóigh, ní chuirfeá aon milleán orthu nó aon locht orthu. agus níl institiúidí maoinithe a cothú aon mhuinín iontu leis an eagla seo a mhaolú, ar eagla go mbainfí an méid atá acu dóibh. Is braithim féin go bhfuil na hinstitiúidí maoinithe ag iarraidh an iomarca smachta a chimeád, is beifear i mo dhiaidh fé sin, ach sin mar a bhraithim féin. Modh monatóireachta, b'fhéidir go bhfágfaidh mé é sin, ach tá mé ag ceapadh go bhfuil cúrsaí ama, an bhfuil mé thar am, b'fhéidir. Raghaimid ar aghaidh mar sin go dtí. éileamh nó moltaí Tuismitheoirí na Gaeltachta. Táimid ag éileamh le fada go mbeadh tascfhórsa curtha ar bun sa Ghaeltacht, go, go dtabharfaí gach aon duine atá ag baint le cúrsaí Gaelainne nó cúrsaí teaghlaigh sa Ghaeltacht le chéile. An tarna ceann, is d'fhéadfainn i bhfad níos mó a rá fé sin, but arís níl cúrsaí, tá cúrsaí ama im aghaidh, Scéim Labhairt na Gaelainne, Tá sé thar am na haidhmeanna a bhaineann le Scéim Labhairt na Gaelainne a phlé arís agus deirim na haidhmeanna mar nuair a luaitear Scéim Labhairt na Gaelainne is ar mhúnla na seana scéime a bhíonn plé agus tá a fhios againn ar fad go raibh locht air sin. Tá TnaG ag iarraidh go bpléifí é agus go mbeadh plé ceart ann agus go mbeadh moltaí ann agus go dtabharfaí deis do dhaoine moltaí a dhéanamh. Tá sé thar a bheith spéisiúil mé féin mar thuismitheoir mar shampla, ní raibh deis agam riamh ar scéim Labhairt na Gaeilge. Tá na páistí deireanach a raibh deis acu ar an scéim seo i mbliain a cúig sa mheánscoil nó fiú amháin i mbliain a sé nó b'fhéidir go bhfuil siad imithe ón mheánscoil ar fad. Mar sin an fhad tá glúin iomlán um páistí agus daoine óga ná raibh deis acu ar an scéim seo agus is cinnte gur cailliúint mhór agus cailliúint ana-mhór um, é sin dóibh. Níl aon ghlacadh ag Roinn na Gaeltachta leis an éileamh seo. Deir siad go bhfuil scéimeanna eile curtha ar fáil agus go bhfuil struchtúr eile i bhfeidhm anois in áit na scéime agus luann siad Tuismitheoirí na Gaeltachta, rud a ghoilleann go mór orm féin mar níl aon ghlacadh agam leis. Níl an mant atá fágtha ag Scéim Labhairt na Gaelainne á líonadh ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, níl an deis á thabhairt dúinn, níl na hacmhainní againn agus mar sin diúltaím go hiomlán dó sin. Bhfuil an t-am agam labhairt fé shampla na hÍoslainne.

Tháinig réimsí éagsúla de na húdaráis le chéile, an rialtas, córas sláinte, earnáil óige is mar sin, agus tascfhórsa, b'fhéidir, mar atá á éileamh againn féin, agus leagadar síos plean. Ní le, ní leis an bhfadhb a leigheas ach le teacht roimhe. Táimid ag iarraidh bindealán a chur ar rudaí go minic ach teacht roimhe, sin an rud a chaitheas. chaithfí a dhéanamh. dearcadh ceannródaíoch agus bhunaíodar córas ina mbeadh deis ag gach aon teaghlach sa tír a gcuid páistí a chur dtí ranganna agus ceardlanna spóirt, ealaíona, taibhealaíona, ceoil is mar sin agus thugadar cumhacht don dteaghlach, thugadar cumhacht dos na daoine óga seo, thugadar cumhacht dos na tuismitheoirí. Bhí conarthaí le síniú ag na tuismitheoirí mar shampla tabhairt gealltanais go nglacfaidís páirt ansin. Spreagadar ansin na clubanna spóirt agus na cumainn ceoil is mar sin de le páirt a ghlacadh ann agus chuireadar deontas ar fáil dóibh. agus d'éirigh go hiontach leis seo laistigh de 20 bliain agus cuimhnigh go bhfuil 20 bliain ana-thábhachtach ó thaobh na Gaelainne de chomh maith mar go bhfuil Straitéis 20 Bliain na Gaelainne againn ach laistigh de 20 bliain bhí an cultúr iomlán athraithe acu agus sampla de seo do dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí sacair um, D'éirigh go hiontach leis an Íoslainn i gcraobhacha na hEorpa sa bhliain 2016, bhuadar ar Shasana, is cuimhin liom féin é sin, um, agus bhíodar ag rá tír chomh beag le chomh mór le Cúige Mumhan a bhíodar ag rá conas a dheineadar é seo, seo toradh na scéime seo, gur athraíodar an cultúr, gur imíodar ó ól agus ragairneacht is mar sin agus gur chuireadar an fuinneamh isteach i gcúrsaí spóirt agus cúrsaí eile mar sin. Tá píosa cainte fós fágtha agam le féachaint agus le rá dá n-úsáidfí an sampla sin sa Ghaeltacht agus agus leis cúrsaí Gaeilge. Tá mise lándeimhnitheach de go bhfaighfí an cultúr atá sa Ghaeltacht fé láthair a athrú agus a thabhairt chun feabhais. Agus ba bhreá liom, agus mholfainn daoibh níos mó, níos mó cur amach a dh'fháilt ar an sampla sin na hÍoslainne. Sin é, ní raibh ann ach rud an-sciobtha, go deireadh, go maith, le scéal. An-sciobtha ach an-spéisiúil mar sin féin a thoradh. Ceapaim, a Mháirtín, go leanfaimid ar aghaidh go dtí na grúpaí oibre.